ka m kwupụta ya ka onye ọbụla mara na ọ bụrụ na anyị bịa na-ekwuzi okwu igbo unity ka igbo bụrụ ofu anyị ama na-ekwu some of the errors na-enye igbo disunity we are expected to be saying those things that are dividing us anything wey dey divide igbos we go dey talk am for here so that our people will be learning from it now ndị Ebonyi na Anambra na-enwe nsogbu gị bụ the major reason ndị Anambra sị na most of the ajọ ife na-emesi na Anambra steeti dịka oshi ife ndị a na ndị na-emekarị ya bụ ife bụ ndị Ebonyi steeti wa jide onye oshi a jụ ya onye ebe ka ị bụ ọ sị na ọ bụ onye Ebonyi wa jide onye oshi onye Ebonyi ọ dịzịrị ka na wa ncha bụ nọ ndị Ebonyi ndị Ebonyi ndị Ebonyi so maka ya bụ ifezi onye Ebonyi ọbụna ọ clean person ka ọ bụ ọ dị eme ajọ ife ọ chọtazịa ụnọ so many people na Anambra bịazịa wa sị wa anyị ama enye gị ụnọ ị bụ onye Ebonyi steeti wa adị enyezi so many of them ụnọ so ọ ife jọgbu onwe ya ife na anyị na-ekwusi na ọ bụrụ na ị bụ onye Enuani na anị ndị Ukwuani ka Ukwuani si wee dịwa na ndị ncha wa na-ejidesi ndị oshi n'ebe ọ na wa ncha bụsị ndị Enuani wa ama na-enyezi ndị Enuani ụnọ ka wa bili as tenant wa ama na-enye wa maka a ga-asị na ndị Enuani wa adịghịkwa mma na mmadụ wa jọkwa njọ wa ama na-enye wa ụnọ ka wa bili ndị mmadụ ga na-ezeli wa ọ bụrụ na ị bụ onye Abia steeti kịta adị ndị oshi wa jidesi n'Enugu steeti 60 to 70 percent of them na-asị na wa bụ ndị Abia steeti gị ka ị chọ ka wa na-akpọ ndị Abia wa ga na-ezeli unu wa ama na-enye unu ụnọ ma na-asị na ndị Abia adịghịkwa mma wee zuo oshi wee mee nke na wee mee nke wee mee nke ife ndị a na-ebutesị ọgbaghala n'ala Igbo ọ bịazịasị a ga-ebido ndị Abia steeti bịa wa na-anụ ndị Enugu steeti ọgụ ka ndị Ebonyi steeti na ndị Anambra si anụ ọgụ ọ bụ ife ndị a ka a ga na-ekwu n'ala Igbo anyị ncha bụ ndị Igbo mana anyị amalịsịgo na anyị nwesi steeti anyị na-agovern ndị steeti a govern steeti wa mana anyị ncha bụ ndị Igbo so ị mali na ị bịa from any region of Igbo land ị nọ na another region na-enye onwe ị ọgọ n'ahụ na-ezeli okwu na-ezeli nsogbu mali na abịa m n'ebe nke ka m chọ ego ka m bi ndụ dị mma wepụ aka na ajọ ife ọ bụrụ na ka Anioma si wee dị kịta na ndị ncha na-ezusi oshi n'ebe nke na wa ncha bụsị ndị Anambra steeti anyị ama na-enye ndị Anambra ụnọ for rent ma ọ bịa asị wa na ụnọ adịghị ụnọ ga-adị mfe asị wa na ụnọ adịghị na ama enye we maka wa bụ ndị Anambra na wa na-ezu oshi na wa na-eme nke ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu ka anyị na-ewepụsị aka n'ife ga na-esite unyi afa anyị ọ bụrụ na ị bụ onye Ụkwụanị kịta ị bịa jee Ika zuo oshi

ị bụrụ onye igbo na-enye onwe yi nsọpụrụ wepụ aka na ajọ ife ọ jọ njọ na wa ji oshi malụ unu ọ jọ njọ na wa were kidnapping malụ unu ọ jọ njọ na wa were cult malụ unu ọ bụrụ na okwu cult na-ada n'ebe kịta ọ bịa sị a ah, na ndị ncha na-eme cult n'ebe n'ọkwa ndị Enuanị o a ga-esi from Anioma steeti bịa na Enugu steeti na-eme cult ndị ncha we jidesi ebe ọ na-eme cult ndị Anioma ka wa bụ gịnị ga-eme wa ga-eji na-enye ndị Anioma ụnọ ka wa biri wa ama na-enye we eji ọmposa na-asị ka ọ bụ ndị ebonyi steeti na-ezu oshi mba adị m eblemu any region of igbo land geenụ ntị ife na-ekwu bụ any part of igbo land si wee bịa ọ bụrụ na unu na-akpa ajọ agwa na another region of igbo land wa ga na-eblemu your region region unu ka ụwa ncha ga na-eblemu na-asị na unu adịghị mma unu jọ njọ ọ sọrọkwa ya bụrụ na anyị ncha bụ ndị Igbo wa ga na-eblemu unu wa ga na-ezere unu na-ewepụrụ unu ahụ maka ọ ga-asị mba ndị adịghị mma ka m si wee adresị ndị Ebonyi ka m si adresị ndị Anambra ka m si adresị ndị Aniọma ka m si adresị ndị Abia steeti all states in Igbo land ị bụrụ onye imo steeti jee anambra steeti respect yourself zelu uke wepụ aka na ajọ ife ị bụrụ onye abia steeti i jee imo steeti respectie onwe gị wepụ aka na ajọ ife ife ọbụla ị ma na ọ ga-emebi afa anyị wa sị na nwa jọ njọ na be wa adịghị mma nwa dị mma ya bụ na be wa dị mma if they know your region as peace loving people to do business with you to to coexist with you go dey sweet them wa ga na-eweta nwanne nwanne m mana ị bụrụ onye ajọ ife wa ga na-ezeli yi wa ga na-akpọ yi ajọ afa wa ga na-akpọ region yi na-agwa na region na adịghị mma ị ma na nwanne unu bịakwara isi region eme ajọ ife caution na o mebi afa unu biko ka igbo bụrụ ofu ị mara na ị bụ onye ebonyi steeti be of good behavior ebe ọbụla ị fụ onwe yi na-adụ ụmụ nwanne ya ọdụ we emebizi afa unu ife ọbụla unu mee na another region unu bụ ndị entire ebonyi steeti ka wa ga na-akpọ wa ga na-akpọ unu ajọ afa ịbụ onye abịa state na ịnọ na anọda igbo region na respect onwe yị wepụ aka na ajọ ife maka anything ime your region will face the insults and the calling of names ịbụrụ onye aniọma were uche wepụ aka na ajọ ife ka aniọma were ezigbo afa ịbụrụ onye imo state mee the same thing ịbụrụ onye enugu state mee the same thing wepụ aka na ajọ ife igbo bụ ofu ishiegwali